ehe igbo ndị ọma na-ege ntị ebe ọbụla onye ọbụla nọ anyị na-anabata gị n'ogige mgbasa ozi igbo channel worship media igbo channel na YouTube dịka unu si mara ihe a bụ ee eh, ogige anyị guzobere ka anyị wee nwee ike ịdị na-akwalite ihe gbasara asụsụ Igbo unu ma na anyị ka nwata na-asa arụ n'afọ n'afọ anyị ka na-emegodu ka anyị mara ma anyị ga-amụtacha ihe niile gbasara ya biko anyị na-agwa unu ka o nwere onye ọbụla ị ma bụ nwa afọ Igbo ebe ọbụla ọ nọ na ka i zigara ha ihe onyinye a maka na ha kwesịrị ịbịa bịa gee ntị wee mụtakwana dịka otu gị na onwe gị si na-ege ntị si achọ ịmụta ihe a na-eme ụbọchị nke taa anyị gamiri agami wee gaa kpọbata nwa afọ igbo bụ onye ndị igbo ji eme ọnụ ihe m ji asị gị na onye a bụ onye ndị igbo ji eme ọnụ ọ mgbe ị gee ntị wee nụ ihe ọ ga-akọwara anyị wee nụ ka ọ ga-esi wee zaa ajụjụ anyị ga-ajụ ya mgbe a ka ị ga-eji wee ghọta ihe m ji sị gị na onye a bụ nwa afọ igbo ndị Igbo ji eme ọnụ biko na mm, na-eweghị oge unu ebe ebe dị oke aga m akpọbata nwa amadi a ana m eche ka ọ bụrụ amaghị m ma mm, ihe ihe o ji ekwu okwu ọ na-adị m ka ihe o ji ekwu okwu ka oke ihe niile ihe niile dị n'ụdị ihe niile dị n'ụdị biko nyerenụ m aka ka anyị kpọbata onye bụ nnukwute onye ọbịa anyị nwere n'ụbọchị nke taa onye dịka mmadụ dịka chief doctor Maduka Onyishi ọnwa nsụka chief nnọọ
Igbo ekene m unu ị ma na onye a na-ekwu nwere ihe ọ na-eme Ah, onye na-anya afụ ka a na-akpọ gị ọnwa nsụka ee anyị ga-achọ ka anyị malụ kedu ihe e ji akpọ gị ọnwa nsụka Em, ihe ndị be anyị ji wee chie m echichi sị na m bụzi ọnwa nsụka bụ maka ihe chineke ji m eme na Nsụka town ebe m- ebe m- ebe m si nke Em, o- Chukwu ejigo m rụọ ọtụtụ ọrụ dị iche iche ọkachacha n'ihe gbasara inye ndị mmadụ ọrụ maka abụ m onye abụ m onye ji ego achụ ego ya na eh, ihe m mekwata ihe ihe m mekwa m na-eme Chineke ga-esi ya na-egozi ma egozikwe ndị ọzọ dị iche iche ngwa ma ma- ma ndị obodo anyị ma ndị obodo anyị ma ndị obodo ọzọ eziokwu eziokwu dịka anyị si wee mara ọtụtụ ndị mmadụ eh, maka m ma sị ọtụtụ ndị mmadụ ma mana ka ka ka m jụgodo ajụjụ nwa ajụjụ m ga-ajụ kọwakenere anyị ị ma na ị sị anyị na ị bụ ebe ị na-alụ ọlụ a eji wee chie gị Ọnwa Nsụka bụ n'ime nsụka ebe i si ka anyị jụzie gị ọfụma kọwara anyị ọfụma onye ebe ị bụ dịka agbara nsụka ebe i si wee pụta ọ bụ ndị oyibo akpọ ya dịka village onye ahụ si wee pụta anyị ga-achọ ka anyị ka anyị mara ebe i si wee pụta maka onye ọbụla nwere ebe o si kọwakenere anyị ime ebe nsụka ebe i si eh, ka ka ndị na-ege ntị wee wee mara maka na a sị na a na-esi n'ụlọ wee mara mma wee pụtawa n'ilo ya biko ajụjụ m chọọ ịjụ bụ ka ị kọwakenela anyị ebe ebe i si wee pụta na nsụka Em, a bịa na nsụka ah, anyị nwee nsụka senatorial zone dịka e si eme eme politics nwezie nsụka cultural zone mhm. ya bụ a bịa n'Enugu steeti ndị Nsụka eh, Nsụka cultural zone bụ seven local governments including eh, Isi Ụzọ local government mana a bịa na Nsụka Nsụka senatorial zone ya Enugu North senatorial zone eh, Isi Ụzọ esorozi na ya ee ya na e nwe Nsụka bụ Nsụka cultural zone nwee Nsụka bụ Nsụka senatorial zone nwekwazia nwekwazia Nsụka local government and a bịa na Nsụka Local Government Nsụka Town bụ headquarter Nsụka Local Government ma mụnwa bụ onye Nsụka Town ya ana m eche na ị ga-aghọta ya etu a abụ m onye Nsụka Town bụzara onye onye Amụkwa village na Nsụka Town aha so na gị bụ onye township nsụka town gedegede
by God's grace ị ma na mụ na onwe m bụ onye nsụka
i si i si na nsụka ị ga- ị ga-ama onye nsụka nụ. aga m bụ onye nsụka ahụ enweghị onye enweghị onye ọbụla ga-asị na m abụghị onye nsụka anyị agbadaba anụ ị jee ga-ama ị ga-ama onye nsụka onye la-asị na m na m abụghị onye nsụka abụ m onye nsụka abụ m onye ideke
eto m na nsụka hmm. dịka ndị na-ege ntị nsụka ka nto nsụka na m ewere nsụka dịka obodo m eh, ọ bụ n'oyibo a sị na my second home bụ nsụka abụ m onye nkanụ n'enugu state mana nsụka bụ ebe m nọ wee too so nsụka ọjọọ m nsụka egwu egwu em kọwakenela anyị ee otu i si wee malite anyị chọ ka anyị nebanyegodu anya na mgbe a mụrụ gị ka i si wee mm, dịka ụdịrị lee ihe ụfọdụ ị fụrụ mgbe ị na-etota dịka otu i si je akwụkwọ wee lutezie n'ebe i ji wee bụrụ mmadụ e, nyekena anyị ebe ya nkenke e, tụdo aka n'ebe ndị nke dị mkpa ka ihe anyị chọọ ihe anyị ji ajụ ajụjụ a bụ ka anyị mara ma o nwere ndị nwere ndị a mụrụ na na na marble ghọtago ha just mụọ ha with silver spoon ngaji ọla ọcha
esokwe m na ndị a mụọ na silver spoon maka na ọ ihe onye kpọrọ be ya ka be ya bụ eziokwu eziokwu maka wealth wealth wealth n'ụdị n'ụdị eziokwu anyị anyị nwee anyị nwee anyị nwee wealth of love na be anyị anyị nwee wealth of peace anyị eziokwu nwee wealth of god you eziokwu know uh, knowledge of god bụ wealth eziokwu um, abụ m onye nsụka town uh, papa m uh, na-arụ ọrụ na university of nigeria nsụka ọ ọ a bricklayer and um, ọ nwụrụ eh, dị- ọ nwụrụ na 1977 oge m na oge m ka nọ na class 1 na secondary school and uh, mụ bụ nwa izizi anyị mee ụmụ ụmụ asaa nne m na nna m ji um, ihe wee shibere anyị ike nke bụ na ebido m na class 1 anwa zabazie nna ị mago na onye mama ya bụ housewife na-enwerọ ụzọ e si emete m ego and eh, enwere mmadụ mmadụ isii ọzọ m tọ onye ka dị 12 13 years nwee mmadụ isii ọ tọ mana ọ ezigbo nsogbu ka ọ bụ mana m eh, a- m ga-asị na ebido ebido m n'ụtụtụ taba afọ rụbe- rụsibe ọrụ ike gbaba mbọ and o so mee m ihe m bụ taa maka na m, oge m nọ na-achụ onwe m na-azọ ka m ga-esi nyere mma m aka ka anyị nwee ike zụ- zụpụta ndị so m n'azụ o mee m eh, ị- ịgba mbọ ịrụ ọrụ agba- am- amara m arụ Eh, agụcha m secondary school bidozie zụba m- zụba m bu- bus conductor em- zụba ahịa ọkịrịka mechezie rọ- nyabazie moto ee mechezie rụrụ- zụọ moto spare parts ma n'ugwu awụsa um, chineke nye aka after 13 years m na-eme trading and uh, bus uh, conducting work driving work nachitekwa azụ na na nsụka bịa bịa gụwakwa m banye school banye university ebe 1994 ka m nachete that was 13 years m rapụ secondary school um, chukwu nyekwa aka ee m gụọ ya gụtakwa ya mana eji m obere ego m savetere n'ugwu awụsa ebe m na-azụ moto spare parts oge anwazi ee wee nata nsụka were were zụta moto abụọ 260,000 naira my savings ji wee zụta moto na abụọ wee bidozie m eh, transport Eh, chineke nyekwa- nọnye- nọnyere anyị mụnwa na-anyakwa moto oge ahụ wee na-agazi school maka oge ahụ oge ahụ ka m bidozi school so na-aga school na-anya anya moto na- na third year ka m kwụsị ịnya moto and third year ahụ moto m dịzi 15 so Che- bịa chelụkwa face chelụ nna anyị them. ukwu o nwere ihe maka a na-akọ akụkọ ọ dịka ọ- ka ọ- ka ọ film ka a na-akọ ị na-achọ ịkọwa na o nwere mgbe ị ị na-ama bus conductor like eh, eh, a na-ashout enugwu enugwu enugwu ọnịcha ọnịcha o nwere mgbe ị na-eme ụdịrị ihe ahụ Akwa- ọ nyere

ihe eji wee em, bido igbo channel a bụ kene ka anyị wee nwee ike ịdị na-akụziri ndị be anyị ihe ka ndị be anyị wee na-afụ otu ndị ha na-ene anya na ndị a eh, bụkwanụ ndị ha ji eme ọnụ ma ndị ha na-ene anya na ndị a gbadosi ike n'anị igbo ka ha wee fụ ụdịrị ndụ ha biri mgbe ha ji wee too wee ọ bụrọ ndụ slay queen kịta na ndụ imemishigi shalama e, mee ha ịfụ ụdịrị onye anyị na ha eto peace mass transit e, ị fụgo now ihe niile o mere o nweghị onye ị fụgo ka o si wee bido bido ndụ ma mgbe ọ na-agụ akwụkwọ ụfọdụ n'ime unu ị na-agụ akwụkwọ ị nweghị ike inwe pocket money by yourself onye nke a na-alụ ọrụ na-agụkwa akwụkwọ ma gụtapụtakwu ya ọfụma ụfọdụ n'ime unu ọ bụ na ịgụtaha akwụkwọ ọfụma ị chọọ ee, ofu excuse nye ngwa negodo onye a kịta ọ na- ọ na-anya moto ọ na-eme bus conductor ọ na-eme ihe niile ma gụkwa university gụta ya ọfụma kwa ọ bụkwa na ọ gụrụ ya ọ gụtaghị ya ọfụma nna anyị ukwu daalụ biko ee, na-agwakwa anyị ihe ị na-agwa anyị Mm.
So, um, uh, ka m ka m m- m rapụ school na 1999 nye m ike concentratezie tinyezie uchu na transport growzie business wee bido moto m wee bazie ụba you know and um, Chukwu chineke nọ- nọnyekwere m ụmụaka m nwee na-aserve m na na kano oge ama n'oge ma nata Nsụka bidozie transport wee na-aga school business m na-emekwa ọfụma maka enwe m shop naabọ motor spare parts shop ebua na kano so m nweta ego na motor spare parts nwetakwa ego ego m gbata na transport m tikọta ha ncha ọnụ wee were zụtakwa moto ọzọ etu ka m si wee wee nwee ike grow oge ahụ mgbe i bido um, mgbe i bido business a ị gwara anyị na i ji moto naabọ wee bido business a ị nwere ike ịgwa anyị kịta moto one ị nwere na peace mass ị nwere ike ịgwa anyị moto one e nwere na peace mass transit
well ị ma na ihe mere na business bụ na eh, ebe chineke dobere anyị kịta abụrọzị ọnọdụ ebe a ga na-agụ moto ọnụ you know ọ bụrọzị ọnọdụ ebe a ga na-agụ moto ọnụ mana a gụwakwa ya ọnụ a ga-asị na ọ karịkwa 3000 afọ chimle n'ike chineke Ah, Ee, mana ọ bụrọzị nke a adị ewuzi ọ bụrọzị anyị da- anyị da-agụzi moto ọnụ You know, ihe ihe ahịa na-eche haziri nke ahụ alaghị m ihe anyị kwuru ọ Oge nke a- na-ewuzi nke a-
mba mba oge nke oge nke a agago o nwere sị m na Chidi ọ bụ na ị ka na-enwe ike ịgụnwu ego na ị nwere ọnụ ị mara na ị ka enweghị ego anyway biko ihe ọbụla mere oge Ama. oge nke nwa oge a na-eme nke ebe 15 years ago anyị na na-agụ moto ka ma onye ya ma onye ime mana ọ bụrọzị ọ bụrọzị class nke a agago eh, nke a agago
Ee, anyị kele- anyị kelee chineke anyị kelee chineke n'ebe dị ukwuu kedu ihe ị ga-asị na ọ nya nwa bụ ihe nyere gị aka iji nwee ike im- isi em, from moto abụọ to ebe unu nọzi thousands kedu ihe bụ ofu ihe ị ga-asị na a- a sị gị dụọ mmadụ ọdụ ị sị ya nekwa ihe bụ ihe nyere m aka na biznes well em, ofu ihe m na-eru- ofu ihe- ofu ihe m na-eru m kacha erota bụ na o nwe ndị m na-akpọ my angels ndị chineke jiri nye aka bunite m na biznes eh, ndị m mitiri ndị m na ha eh, mekọ ihe oge m ka na-eto eto ndị kọstọma m eh, ndị na-azụ m ahịa ma ụmụ nwoke m oge m na-azụ ahịa akwa ịdị uchu ịdị honest na-enye aka ndị ndị ndị ndị na-ego gị ahịa mara na ọ na-abụ ị sị na ihe dị ọcha dị ọcha a sị na ị sị na ọ dị oji oji oge m na-azụ moto parts ndị Hausa na-azụ moto parts na ndị Yoruba na-azụ moto parts na Kano ihe ha ji wee mara m bụ na m sị gị na parts a bụ original original m sị gị na Taiwan na Taiwan m sị na China na China m sị na Japan na Japan ya ka e ji mara m ihe ha na-akpọ m bụ Alhaji Samaila ka a na-akpọ m oge ahụ you know. and um, o nyere m aka maka ị bịa na shọp m shọp m na-ekwo ekwo m ga-abata na shọp n'ụtụtụ m ga-akwụrụ ọtọ na-azụ azụ ahịa ọ kụọ 11 eribere eribere million ndị mmadụ akwụ na line na-eche ka a zụọ m ahịa mana ọ bụrọ sọ m na-ere so ọ dị onye dị mma chineke and ọkwa ọkwa afa m kretiri maka na eji m eziokwu wee bube biznes and abatakwa m na transport da- a- a- ịhụnanya m na ndị mmadụ nwere ebe m nọ sorokwa m na transport You know, a- m- ihe ihe isi ike ga na-abịa mana ihe sichakwa ike onye ọbụla chineke so n'azụ ị ga ọ ga-enye gị ike ị ga-eji wee gafee ha gabakwa n'iru ihe kacha mkpa bụ mmadụ inwe integrity ịbụ onye nwere eziokwu maka na biznes onye gị na ya mekọ biznes taa ọ nụkwa afa gị echi ọ sị ka ya na onye a mekọ mana ọ bụ na i jirọ eziokwu eme biznes gị na mmadụ mekọcha ịbụ irigoro onye ahụ uru karịa tata o ruo echi ọ nụ afa gị ọ sị mba na onye a abụrọ ezigbo mmadụ o nye gị efe i mekata i zokata i zokata onwe i zokata onwe i zokarịa na afọ ise ma afọ iri ndị mmadụ amatacha ihe ị na-eme arapụzia gị so ọ ka mma ịbụ a long term operator n'ihi na ị na-agba agba mbọ ị na-agba mbọ na-emekwa afa gị ka ogologo oge i yuzu afa ahụ i yuzuchakwa afa ụmụ gị abịakwa yuzu afa maka ihe kachacha nke mmadụ ga-edobere ụmụ ya bụ ezigbo afa ndị be ndị Igbo sị na ezigbo afa ka ego you know. and um, ịgba mbọ ịgba anyị na- na-agba mbọ ị na-arụ ọrụ ị na-ajụ amakwa ihe na-eme na line biznes ị nọ na ya ọ bụrọ ị gbaba mbọ metazie obere ego relax na ihe adịrịsịgo mma mba time na-eweta change oge ọbụla ọkachasị na kịta emezi oge kịta anọghị teknọlọji teknọlọji eburugo biznes niile so ọ bụ na ime ike ichekwata nke ọfụma ndị ọ dị mkpa anapụ gị ya chọba ihe ọzọ ha ga-eme and the business kwa kwa ị na-eme ị na-achọ nke ebe ị nọ ke nke ka ya ị ga-abanye ke nke ka nke ga-abanye na-agbago obere obere oge oge mụwa bido azụ m ahịa akwa azụrụ m ahịa shu arụ m bọs kọ abụrụ m driver azụrụ m ahịa spare parts abụzi m bọs operator mana m ka na-achọkwa ihe ọzọ kakwa bọs operator m ka ga-eme kama ihe ọzọ m na-emechakwa kama na ịmago na ị na-eme biznes na o nwee ebe ọ ga-abịa iruzie eweziri nke ahụ wee mara gị onye ọbụla mazi m as bọs operator amazi ihe ọzọ m na-eme you know o nwecha ihe ọzọ m na-eme mụwa che na ọ kakwuru mma ihe bọs ahụ but na ọ bọs ka ndị mmadụ mazi so ọ bọs operator ka m na-azazi mana n'ike chineke kwa a ka ga na-agba mbọ ewu ebe anyị dị ndụ a ka ga na-anwa
ọ dị m ka ihe ị na-achọ ịkọwa bụ na okay mba o nwe ihe ị chọrọ ikwu o nwere ihe kachacha o nwere ihe ka o nwe ihe ka kachacha mkpa karịa mmadụ ịma chineke igbe chineke na-eme biznes buru n'obi na echi dị iburu n'obi na onye a gị na-emekọ ihe taa na gị na ya ka eme gị ihe echi iburu n'obi na ihe ọbụla imecha taa emechakwa n'ofu mbọsị o nwee onye ga-ajụ gị ese mana as a a private person igbo yi relax na ịdị independent na nwere ihe ihe ọbụla ị na-eme nwere onye ọ gbasa Hmm, ọ gbasakwa mmadụ ọ bụkwa na ihe ị na-eme nwere onye ọ gbasa emekwa na ịma nnụta aka na biznes ị ga na-akpa agwa ka o nwe ndị ọ gbasa ọ gbasa gọọmenti ọ gbasa chineke ọ gbasa mmadụ ibe gị ọ gbasa kọstọma gị ọ gbasa ụmụnne gị ọ gbasa nwunye gị ọ gbasa di gị

ị bịa n'azụ moto m ana m edie money can buy bed but not sleep ị ga-ejinwu ego gota ezigbo bed ị ga-ala- ị ga-alarụ na ya rụọ ezigbo ụlọ mana ọma- ego ama enye gị ụra ị ga-alarụ n'abalị mgbe ikpeazụ ude ga-ama na ego kpaziri gị ọ bụrọzi gị- ọ bụrọzi gị kpara ego ọzụkwa akpara ego yes ị bụzi oru oru dịrị ego ka ị bụzi You're a slave to money n'eziokwu it doesn't, it doesn't make sense at all anyị na-achụ ego anyị na-achụ peace of mind you know peace nwere udo okay ị fụrụ o nwere ihe ịma na o nwere ndị nwere ụfọdụ ụdịrị ego inwe mana ebe ọbụla akpọ ha ịfụ ha na ha na na n'ogige ebe a na-eme ihe ọbụla mmadụ ama anụ ihe a na-eme mkpọtụ a na-eme nka na-eme nka na-eme nka mana mmadụ na-ege gị ntị na-anụ ihe ị na-ekwu na otu i si ekwu na ndụ i bi onye ahụ ga-aghọta ihe mere iji e- edebe isi gị ihe mere isi ji wee luo oge a na ide eme dị ka ọtụtụ ndị a eh, eh, a na-ekwu maka ha ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị kịta bụ kedu ụmụ ihe ụfọdụ ị lụgasị na n'obodo unu na ihe ụfọdụ i mego iji wee nyelu ndị mmadụ aka aga m achọ ama chere esikwana m na mgbe anyị na-agụ maka mgbe m jụ gị maka moto esi na mgbe anyị na-agụ ya ọnụ akago agafego esikwana gị na mgbe anyị na-agụ enwere enwere ndị ụfọdụ m chọ ka ndị mmadụ mara maka a gụwa ndị nyere aka o na ndị zụrụ azụ o na ndị nyere ọrụ o o nwere mgbe ama m na nsụka ọ dị almost like onye ọbụla bụ nwa okoro nwa ikorobịa ọbụla nwere ike ịnyanwu moto nwere license nọ n'ime nsụka ị jụọ ya asị na ọ na- ana m anyazikwa moto ana m m jụọ onye ọbụla asị na ị ma na na-anyara Peace moto ọ na-anyara Peace moto onye ọbụla ọ bụhara na ị nwere license nwere ike ịnya moto na nsụka Peace ga-ewe gị n'ọrụ so ụdịrị nke ahụ anyị ma ọ bụghị ebe ahụ ka anyị na-eje maka ma ngụta mmadụ na-enyere aka mana achọrọ m ka ndị mmadụ mara ihe ụfọdụ bụ ihe ndị i mere bụ ihe ntụmanya ọ ga-abụ ị na-anya isi onwe gị na chukwu ji m wee lụọ ọrụ n'ụzọ dị otu a ị ghọtago and ị dị very proud of it so kọwakenere anyị um, ihe bụ ihe ndị ahụ i meelụ ndị obodo um, well uh, before na obodo echie gị ọnwa n'obodo ha Nsukka town dị made up of nine autonomous communities anyị dị mpe mpa mpe mpeji mpeji m- eh, mpaka itenaanị n'ime itenaanị ahụ abụ m- abụ m onye Ihe auto- autonomous community na Nsụka Town ya na ihe na-egosi na anyị nwere traditional rulers i- itenaanị nine anyị nwere igwe nine before na nine autonomous community apụ- akpọta mmadụ bịa sị na onye a bụzi ọnwa chie gị ọnwa and be anyị anyị enwerọ ọnwa one and ọnwa two so ofu ọnwa ka e nwere by God's grace so onye ọbụla obodo pụta obodo dị ka nsụka nsụka abụrọ obere obodo sị na ị bụzi ọnwa obodo ha o nwe o nwe ihe ị na-eme em ọ karọ mma m apụta bịa kwuo ihe m mego ma ihe m na-eme m but ebe ebe bụ ihe media m ka ga-akọwa o- onye ncheta biko Em, ibi- ibi- i kwu maka i- inye ndị mmadụ ọrụ chineke ji m enye ndị mmadụ ọrụ by God's grace tata mụ na gị na-ekwu ndị na-arụ m ọrụ karịrị 4 to 5000 direct employment direct more than 5,000 persons direct employment adị m ekwuzi maka ndị ọzọ nọ na business na associates no ị bịa na ndị m nyegoro aka amarọ m na naijiria ndị ọzọ ndị ọzọ na-emie mana mụnwa na-emie onye nyaara m moto 15 years ana m ebunye moto so more than 300 400 drivers nọgo na nke m up to 15 years ha ncha bus owner ha buru bọs na ha ebido nke ha naijiria ebuka onye m gbatara ezugoro m m ga-asị na ha na-akọt m pasinja ma no onye ọbụla mebe nke ya onye chineke nye m ezugoro m ndị ọ bụrụ na ndị ọzọ ebe eto- ebe ebe etotara na laịn m nọ mma m graduate to laịn ọzọ o nwee ihe ọzọ ka aka transport chineke ama ike gosi m ụzọ ya echi so m na-ebido ndị ọzọ ndị ọzọ na-ebido si m na-arụ na-ebido ọ bụ na o ruo echi ọ bụrụ- ọ bụ na ebe ha batara ọzọ m chọkwa ihe ọzọ m ga-eme ma ntọ m na bọs m ma anwụ na bọs ọ bụrụ ebe- ike- mbọsị mbọsị Chineke kete m n'ụwa o kerọ m na sọsọ bọs ka m ga-eme enwere ihe ọzọ m ga-eme ka bọs mmadụ ama mmadụ na-emeta ego mana kịta mmadụ ga na-ekwu o nwe ihe ọzọ m na-eme ka bọs ama mana ị mara ya ihe ị ma bụ bọs mana bọs a bụzi afa ka eji aza you know, maka oge oge nke aha gị nke ha ewuchago ihe ihe na-eme sizin you know, ihe na-eme sizin Em, eh, ana m enye scholarship ọtụtụ ndị mmadụ enyego m ndị mmadụ scholarship ma ndị m ma ma ndị m amarọ ị ma ọ mụwa nwe Sam Maduka Onyishi Foundation nwekwa Sam Maduka Onyishi African Entrepreneurship Foundation arụgo m ụlọ na different schools enyego m schools ego na hospital arụgo m o nwerọ nke m emeberọ ị bịakwazie na mm, eh, ndị a na ndị a na-enyere aka na-eme biznes enyegidego m eh, aka na biznes wee chọpụta ka biznes a- abụrọ ya wee sị na m ga-enye mmadụ aka na edukeshọn ọ ya mere m ji si na m na m ga-arụzi yunivasiti Oh. chọọzụ ihe gbasara nke ahịa i bidoro mmadụ 10 na- i bidoro mmadụ 10 n'ahịa mmadụ 7 8 ama adịghị m ọfụ mmadụ 10 bi biznes ndị sọvaịv n'ime ha karịkata bụ 20 30 ndị ọzọ ọfụma maybe na ha amụghị ahịa amụ or na ha amụta or na ha enweghị ndidi maka na ahịa need so much discipline mana ndị mmadụ amarọ onye jidehana ego ofe o che na ya bidohana ahịa echi na ya nwanne echi ya bụrụ m, eh, Ibeto or na ya abụrụ m, eh, eh, Ekene Dili Chukwu ọ bụrọ etu a ka ahịa si eme Nwa ya Ị- ị- bụrụ ị ga-agba mbọ. Peace Mass Transit.
mba mba Ekene Dili Chukwu ka anyị gara aka gara ekwu Ekene Dili Chukwu chinemere ọda bụ da- daddy anyị ya so ndị a ga-akpọ
ị mara o nwe ndị ekpere ha everyday bụ chineke na mekenụ m ka m bụrụ Peace Mass Transit biko

bụ ebe kacha m mma m ji enye m nchọ ịdị na-etinye ihe gbasara edukeshọn maka ọ bụrụ na i nye mmadụ 10 e, e, nyere mmadụ aka na edukeshọn 8 9 ga-apụta successful biznes reverse mana ndị edukeshọn ahụ onye gụta akwụkwọ ọfụma ọ banyezi biznes na-etiti chi omeke mana ụmụaka kịta achọghịzi itinye uche uche jee gụba akwụkwọ ihe jisi ike gụcha sekọndịrị skuul ọchọwa kọtis ozugbo na ndị gụrụ akwụkwọ na ha adị enwe ọrụ no mbọchị ọrụ ga-adị ndị ha gụrụ akwụkwọ ga-ewe na ọrụ mana asịrọzi na ndị gụ- ndị gụrụ akwụkwọ bụ iwu na ha gaje jee rụba ọrụ onye gụcha akwụkwọ jee mee biznes ọ ka mma etu ahụ so ihe mụ na-ayọzi ndị mmadụ kịta bụ sị ha rapụgodo ịchụ ego sị gụtagodo akwụkwọ first agụtacha akwụkwọ jide certificate na chịta chụwa ego ka onye kwu onye kwu na onye bụ graduate ada ada agba bọị ọ bụrụ na ị gaa akwụkwọ oge i kwesịrị ịga akwụkwọ 22 years ịbụgo graduate 23 years ịbụzi graduate ị jee gba bọị 5 years pụta na 28 years 29 years ọ bụgoro 30 years ị ka dị young ọ bụrụ na ị gbacha bọị ọga gị duo gị na ta- 28 years 29 years 30 years as a graduate ihe ị chị bụzi ịbụzi ọchị abụọ i ji education jidekwa entrepreneurship you know mana ịgụzi akwụkwọ ụdị akwụkwọ nke anyị nwa chọrọ ime bụ akwụkwọ nke abịa onye gụcha ị na-apụta na skuul ịbụgo entrepreneur ihe achọwazi bụ ego ga-eji bidozie nke nke ị ga-emenwu and ị ga-anọ na skuul chọta ihe ị ga-emenwu ụdị oke iji maka na target anyị bụ na onye na onye na-etote ọ mata ihe ọ ga-emenwu and ego ọbụla i ji ihe ọbụla ime ga-ezuru gị na ihe ọbụla ime ga-ezuru gị ihe eji bido maka ọ bụ onye pụta ji ji ji ji 50,000 naira chọkwa ije bido moto spare parts shop no no ịpụta with 50,000 naira jee zụọ bucket zụọ ee towel eji asa eji asa asa moto jee ebe ndị na-asa moto n'ebe a ị nọ ebe a sagide moto ego gị rute ego igote keke ma igote igote na jee goro keke ịnyara ego ka ego gị rute ego igote bọs goro bọs ịnyagide bọs ego gị ruo nke igo plane ị zụọ plane etu a ka esi e-grow na biznes so jide ihe ọbụla i ji were ebido ọ bụ na mụ achebe na pa m anwụgo mana mma m ejirọ ego rapụ ije bido ihe nji bido biznes 1200 naira ka nji bido biznes 1200 naira and kịta mụ na gị na-ekwu mmadụ etinyenurọ ya ten kobo since kemgbe ụwa mmadụ etinyenurọ ya ten kobo 1200 ka nji bido biznes mmadụ etinyenurọ ya ego and ayọnụrọ m ka mmadụ nyere tinye tụkwasara m ego n'enu ego ego a mma m nye m and ebite bitenụrọ m ego tụkwasị n'enu ya maka interview a maka ụmụaka be anyị ọ ga-abara uru a sị na m ebitenụrọ ego tụkwasị n'enu ego ahụ abụ m a prudent manager ọ bụrọ ọ bụ enwerọ m ego kama na abụ- abụ m a good manager ama ama m management maka m- ọ bụ na m nọ na n'enu ego agụụ na-agụ m and o nwee ihe m chọrọ iji ego ahụ je je zụta ngwa ahịa achọrọ m ije zụta ngwa ahịa ma wepụ ten kobo m ga-eburu ọnụ agụụ were ego a goro ngwa ahịa maka m ma na m zụta m zụta ngwa ahịa na Chineke si na ya gozie m echi m chọ iri nni m zụa m zụa katọn katọn nni mana m were ego a richie nni taa gote enwerọzi m ngwa ahịa ruzie echi m chọzi iri nni m ga-eribe gịnị marọ marọ m ayọ ihe kwuo na ọ na-egwuru m nsogbu ya taa so oke Chineke nyere m ji through my hard work na-ezuru m you know and um, because of ebe m si and ka Chineke si wee doziri m ọnọdụ ọ bịa mee m ebe ihe m believe bụ na mmadụ ịgba mbọ sweat and sweat it out believe in sweating it out ma believe m na njeka njekwa ala m je yọta mmadụ mba ejirọ wee zụ m you know so um, ebe area m kacha enye aka kịta ihe gbasara education ịbịa chọọ ụzọ m na a na-ekwu maka education m ga na support mana ọ bụkwara ibiri ahịa mba ibiri ahịa ọ na-enye nsogbu nke ndị nke m mere eme my brother ọrụ dị ya out of ndị ọ na ndị biri ahịa dị 200 300 sọsọ ndị na-erota na o nwe ihe m mee ha erurọ 20 percent erurọ 20 percent yes ndị dị successful today erurọ 20 because ụfọdụ ga-eje were ego ha mmadụ ga-ebido ahịa taa o je biri na three rooms mana oge mwa biri oge mwa na-azụ nke m ebi m na room ebi m na n'ime shop ka m bi for more than more than eight years m bido business ebi m n'ime shop akọt m shop m into two na azụ ya ka azụ shop a ka m bi ebe a ka m na-esi na ebe a ka m na-eme ihe ọbụla abalị m kpọchi shop early morning 536 emepego m shop adị m akpọchi shop until ọ kụa 8 9 abalị o si ebe maka m bi ebe a ka m na-alarụ from year to year 365 days a day ka m bido business aganurọ m holidays until after 25 years in business mana mana ya pụta taa zụọ ahịa one year ọ chọkọ ọ chọkọ o were o were ego o nwete o je o je o je meeting ọ ba meeting nke a ọ ba meeting nke ọzọ o je o je ụlọ na Easter o je ụlọ na Christmas mbọchị Sunday o je ebe a na-eme nke a o je film nke a o je film nke ọzọ ọrọ etu a ka anyị nwa si bido you know mmadụ ka na-ebido business ebido ihe izi na-eche ka i si gota gota tokumbo car ị nyaba ikwerebeghị azụ 1 2 3 oke mmadụ na-agba ọkada ọ sị ka ọ je nụọ nwaanyị i rubero 30 years ị na-agba ọkada na-agba keke nụọ nwaanyị i rurọ 30 years it means you have settled down how can you grow nwunye gị mụtara ha na- mụtara ha na nwa kịta Eh, eh, ndị ndị ndị ndị ndị a na-enye nri e- ebubu ibu ego ị na-arụta na keke ama ezuziri gị ime nke ị ga-eseve eseve wee nwee ike grow your business so ime business bụ a na-eke jide chọgịrị jide chọ- chọgịrị means i jide nke a ị na-achọ nke ọzọ ị na-akwado maka nke ọzọ o nwere ihe a na-akpọ foundation business business eji wee na- eji na-azụ ego keke bụ biznes eji azụ ego O- e, ọkada bụ biznes eji azụ ego ịsa moto bụ biznes eji azụ ego ịserve na họtel biznes eji azụ ego ụmụ ihe na bụ biznes eji azụ ego i were ezute ego i were ego ahụ banye n'ihe ọzọ ka ka ị ga-eme biznes ọ bụla ị na-ama mmemme wee retire n'ime ya at the age of 70 75 ọ bụrọ biznes mmadụ na settle down ọ bụ biznes eji azụ ego and do ezigbo biznes maka na ọ- ọ- profit na-aka na ya profit ka na keke profit ka na ọkada profit ka na ịsa moto karịa ime ime bọs biznes 'cause i gote bọs ịkọwa ahịa accident ife si ya pụta nsogbu mana ọ bụrụ na ọ towel ka i ji asa moto towel gị ada ada bọ- bọket gị make use of bọket 100 200 naira for two years and iji achụta ego a bụ your stamina energy as a young man ọ bụ na ọ keke na-anya energy as a young man ọ bụ na ọkada energy as a young man ị nyaa keke ma ị nyaa ọkada after the age of 40 50 years pneumonia egbue gị ị nwụrụ mana ị ga-ahụ mmadụ na-anya keke from 25 years ọ nyaa keke na-achụ 60 years oru echọs na ya lack of planning no ana m ayọ ndị be anyị oge ọbụla unu onye ọbụla na-anya keke keke amaka nwerọ biznes na-enye ego ka keke nwerọ biznes na-enye ego ka ọkada ọkada na-abụ fast money making biznes mana onye banye na ya ị na-emeta that money ewekwene settle down were ga ma chọọ save ka i wee bido ihe ọzọ maka emechee m ihe niile a I was a conductor, I was a driver. oge m na-azụ ahịa azụ ahịa ahịa ọkịrịka esavetere m ego zụba ahịa shu mechee zụba ezigbo akwa you know mechee savete 12,000 naira ya ka m ji banye moto spare parts na 19- 1989 1989 ka m ba moto spare parts 12,000 naira 1993 m savete 206,000 ya ka m ji bata transport you know between 1993 and 2008 I made another another big savings m jikwa banye business ọzọ m na-emegasị kịta you know kịta nke m nọ kịta by God's grace I'm looking because there's always a, a, a- a higher level to go you know we keep conquering territories, you know, expanding our our our, our horizon. This is why ihe ka Chineke ji gọziri anyị mana onye pụtara na ọ kwasa arụ na ya eribego and i ribe ha eme you can't grow again ị sị na arụ ihe adịgo gị mma you can't grow again nwụzi m ji azụ eje o nwere ihe m sị ka m jụọ gị ụlọ akwụkwọ a e sị na ị chọrọ ịrụ yunivasiti a e, mba e, e, ị ma na nkata anyị nkata anyị echigharịgo mana ebe a i debere ya kịta ebe a dị ebe atọka m ọ tọka m nnọọ ọfụma anya m uche m na anya m na ihe niile gbadoro anya n'ihe a i kwu maka ụlọ akwụkwọ a ị chọrọ ịrụ kọwakanala anyị maka ya kedu kedu steji a nọ na ya ọ ihe ga-eme kịta uche m ọ dị m mkpa
Eh, well ọ bụ na Chineke nye aka ọ bụ na contractors anyị efailọ anyị by God's grace anyị nwe ike ibido next year wonderful 2021 2021 2022 session yes kedu ebe ọ dị because ọ dị na Nsụka good ọ dị na Nsụka ọ dị na Ekwegbe between eh, eh, Enugu and Nsụka town halfway good you know biko biko n'ụlọ akwụkwọ a ịma amara m ihe kwesịrị inye gị bụ prọfesọ ọkwa ịfụ ihe a ị- ị- kama ịma na ịma na o nwe otu obodo anyị dị obodo anyị amahọ ọ ndị ọ ihe na-ewute m ọ ihe na-ewute m ọ bụghịkwanụ mgbe mmadụ ji jee dee akwụkwọ bụrụ prọfesọ ọ bụrụ ndị ndị anyị na ha na-eme ndị ọcha anywhere anyị fụrụ knowledge you extract it ọkwa ịma na ndị ọcha na-emecha sef were onye zuru oshi criminal kpọta ya sị ya biko kụzigodoro anyị ka i si wee kpọghee ụzọ a because the knowledge ka ha chọọ somebody like you now nwee this knowledge about economics na-achọ ịma ọ dịkwa na plan na a ga-enwe ike iwere ihe anyị dịka ihe anyị kwu because ihe anyị mee i just openye anyị azụ ụmụ ihe anyị kwu o nwe ka a ga-esi pakejie ya ọ bụrụ course a ga na-akụzi na university a Um, well, um, na 1993 oge m rapụ Kano ịna Nsụka eje agụ akwụkwọ e- esi- eji ego m savete eche m n'iru Chineke sị ya biko maka ha last card ụjọ ji m ọ risk ka m tekere m sị Chineke biko na i gozie ego a na m ga-eji ego a wee fee gị were fee ndị gị so all in 1993 and ụzọ ọzọ ụzọ m che m ga-esi wee fee Chineke ihe ebe ogo ebe m- ogo- o goziziri ihe m na-eme dịka m sị ya bụ na m ga-eji ego a m na-aserve ya aservekwa ndị ya. Ndị ọ- ndị ebe m che ihe m che che m ga-eme ka m ga-eme ife ga-aka bara ndị be anyị uru na bụ eh, manpower eh, development in terms of capital human capital development and um, eh, the reason bụ na enego m anya hụ na e nwe ọtụtụ ndị mmadụ kpagoro ego mana ego niile ha kpa onye a nwụrụ ana business echie nke a bụ Family echie. eziokwu ụmụazị ụmụazị azọba ego nke a bụ and eziokwu ihe na- ihe na-akpata ihe a number one bụ na ada azụ ụmụaka ọfụma ka ha nwee ike itake over business parents ha ị ga-ahụ somebody ọ na-azụ ahịa mmanụ then ụmụ ya ụmụ ya too ọ chọọ ka a kpọwa ya papa doctor ọ sị ofu nwa ya gụwa medicine ọ chọọ ka a kpọọ ya pa lawyer ofu nwa ya agụba law ọ chọọ ka a kpọọ ya pa engineer ofu nwa ya agụba engineering ihe na ha na-agụ enwerọ anything to do with oil anwa o and ha natakwa holidays ha ada abịakwa ka ha ahụ ka ha mụta ya onye a mezikwa nazi obodo oyibo chefue ihe a na-eme nna nne ma na nna kazie nka na-ayọzi ndị ga-abịa run business a ma ahụzi ụmụazị ndị na-edosi nso and ụmụazị ndị na-agụ akwụkwọ ga-agụ ihe ihe something that has to do with business a ndị be ha na-eme bụ na mmadụ ga-agụ economics gụọ marketing gụọ business course gụọ agricultural engineering onye pa- onye mama ya na-azụ ahịa mmanụ ị pụta ị ga-eji i nwego knowledge ị ga-eji mee develop ihe ahụ ọ bụrụ na i jee mee engineering mee medicine good and fine mana ị pụtazi gụzie mezie mas- MBA in business administration or entrepreneurship o nyere ya aka to sustain your family business maka ndị Igbo si na nke m ji ka ana m agwa ụmụaka sị ya na ọ bụrụ na papa gị bụ kapịnta ị pụta bụzi medical doctor ihe ị bụ bụ medical doctor kapịnta first of all bụ ị ga ị bụrụ kapịnta izi maka ọ ego kapịnta ka e ji zụọ gị Mhm. ebe e si nweta ego ahụ e ji wee zụọ gị na school bụ your number one profession ọ bụrụ tomato ka papa gị na- ka mama gị na-ere si ya nweta ego wee zụọ gị i jee bụrụ nọọsụ ihe ị bụ bụ tomato dealer nọọsụ because your first assignment bụ ị grow business ahụ e si na ya wee kwagote gị you can grow it develop it sustain ya eh, onye family business mana uche anyị adịrọ ya and anyị ada plan anyị ada prepare family anyị ọfụma maka eh, anyị na-eme ezigbo succession planning ụmụaka nwee ike itota take over ebe ebe parents ha kwụsị na ụmụaka tota ebido zobe ego because azụrọ ha in line continue so a ga-eme family planning ọ ga-enyere anyị aka mee succession planning ụmụaka mara right ha oge papa ha na mama ka dị ndụ so ị ga-eme ka ha ọ bụ na ọ bụ na i dere will ede ịkọ- ị gụọrọ ha will oge ka- oge ị ka dị ndụ ezigbo will ọ bụla e kwesịrị ịgụrụ ya ụmụaka before onye anwụọ ọ bụrọ ị nwụọ ndị mmadụ eweta will gụbara ụmụ gị no gụọ ya oge ị ka dị alive Hmm. like will nke m Hmm. will m ụmụ ụmụ m na ndị will and ụmụ m niile ma na o nwee ihe ọbụla mere m ama mmadụ ama- mmadụ ama ewe 10 naira na ihe m nwere ke- na- as a family until my last child is 50 years Hmm. so that at the age of 50 any of my child na-ewezi property m ere na-eri ya ka o wee nye aka support ihe ọ na-eme and train my grandchildren so ihe m na-edosi abụrọ ụmụ m ka m na-edosi ihe m na-edosi my grandchildren ka m na-edosiri ya maka na ụmụ m azụgo m ha m ga-azụ ha kwa azụ ha ọfụma by God's grace you know so onye ọbụla ma kịta m nọ ndụ ha ma na ihe ego niile m na-akpa bụ ego mụ na nwunye m for old age e nwezie nke fọdụrụ anyị rapụrụ our grandchildren mana ọ bụkwa maka ha ma otio finish ụgwọ m ji gị bụ itinye na the best school ị gụọ ezigbo akwụkwọ kụziere gị ụzọ kụziere gị ụzọ ị mara Chineke mara ka esi akpata ego mara ka esi edobe ego atara ego m m kụziere ụmụ m ka esi akpata ego kụziere ha ka esi edosi ego ha gụọ ezigbo akwụkwọ ezigbo certificate gụọ gụọ ha na good schools m kụziere ha m kụziere ha maka chineke I have given them all the truth and all the secrets and it will survive excess money na-emebi ụmụaka emebi o de- o de enyere ha aka enyere nke a bụ eziokwu ọ dị- ọ dị ka kịta m na-arụ yunivasịtị onye na-ajụ m sị kee ka esi na-arụ yunivasịtị yunivasịtị abụrọ okwu ego onwerọkwa ego dị ebe a m sị ya ọ ego ana m arụ ya ka m wee kpata ego m kpata ego ka m dị ka onye ego nke a kpatara akpata ka e ji wee mee ihe ji ewe eme m na-eme ga-enye m joy at old age m rụcha nakpo n'ime ebe ahụ ọ bụ 70 years or 80 years ka m dị oge ahụ M- m- nọ n'ebe ahụ ọ- na-ene anya na ihe m na-eme ọ na-enye m joy ndị ga-erota onye ị bụ bụ ndị ọzọ ndị i nyere aka ihe i mere n'ụwa ka a ga-eji a ga-eji rota gị ọ bụrọ ego na isi na bank eziokwu onye nwụrụ abịa kwue na redio ego one o nwe na bank Adịghị ekwu. then azọbazi ego dị na bank ụmụaka etisa so N'eziokwu. dosiri ihe ha na-ama ntị ihe na-ejikọta ha ọnụ ụmụaka gụọ akwụkwọ ọfụma kụziere ụmụaka ụzọ gosi ihe ị na-eme ọ bụ na kapịnta ka ị na-arụ kụziere ha ọ bụ na ahịa ka ị na-azụ kụziere ha You know, so yunivasịtị anyị na-ekwu maka ya bụ yunivasịtị onye gụcha o nwee ike iji ihe o nwe- o nwe bido and ihe anyị na-ebu ihe ahụ your parents na-eme ya number one ihe ị ma ihe a ndị be unu na-eme ji na-ewe kwụ- eji kwụọrọ gị ụgwọ akwụkwọ ọ ya ka ị na-eme so I don't believe na mmadụ tosiri ihe mere ọrụ ime ha ọrụ onye zụrụ gị o nwe ihe ọ na-arụ ka ihe ahụ ọ na-arụ ebe ahụ ọ na-arụ je bido ebe ahụ because ọ dị easier mmadụ itinye nwa ya n'ebe ọ nọ karịa itinye n'ebe ọzọ ebe ọ na-anọrọ ọ bụ na m bụ kapịnta nwa m gụcha yunivasiti nata ọrụ easy dị easy for nwa m ịbanye bụ ịbatago na kapịnta workshop bịa nyere m aka with the knowledge ọ gụta yunivasiti anyị si from kapịnta rụbazia furniture rụbazie ofe ose ọ bụrụ na tomato ka m na-ere nwa m gụcha yunivasịtị pụta ọ bịa nyere m aka na tomato anyị emebe tomato paste ọ bụrụ na azụ ka m na-akụ na-eghe azụ nwa m pụta anyị emebe tin fish onwere eri ọbụla etu a na-eme transport ụmụ m pụta file na transport na-eme na mmadụ emetezi ọ na na-eme road transport ha bịa je gote ship anyị banye maritime you know so ihe a ga-eme erika anyị ka na-ebido ebido anyị bụ ndị Igbo anyị ma opportunity opportunity dị na Naịjirịa ka nkụ mana pụta onye onye ma onye onye onye pụta ojewara asị na obodo oyibo kacha mma obodo oyibo dị mma mana Naịjirịa ka obodo oyibo mma o Naịjirịa ka obodo oyibo mma ọ bụrụ na Naịjirịa akarọ obodo oyibo mma gwanụ m ihe kpatara na ndị Naịjirịa one na-eje eme foreign direct eh, eh, eh,

Eh?
eziokwu o nwere ihe m chọrọ ịjụ dobere gị ego arọ gwụ o nwere ihe m chọrọ ịjụ chief ihe anyị kwu bụ eziokwu ma ebe anyị na otu o si adị eh. chief o nwe ihe m chọrọ ịjụ gị ee eh. ị pụta kịta achọghị m ọ na-adịzi m amaghịzi m nke m ga-ewere ị na-aghọta ọ dịkwa m na ọkwa ụdịrị mmadụ gị kwesịrị ịdị na-achị obodo anyị mana nna anyị ọ dịkwazị m ka a hapụ gị ị chịwa nke ọ ga maka ọchịchị ọchịchị obodo anyị siri ike ị mara bịa bịa zọọ gọvanọ n'Enugu steeti and e, a sị m kwuwe ọ ụdịrị mmadụ gị ka anyị nidiri ịbụ gọvanọ Enugu steeti enweghị ị kwụghọ e, m ego m wee kwuo ụdịrị ihe a and o nwe ihe m chọ ka ndị mmadụ ghọta o nweghị mgbe i ji sị m mee program a Peace Mass Transit akwụghọ m ụgwọ ihe a abụghị advertisement ka anyị na-eme On- ebe m gbadoro anya bụ gịnwa ka m ji wee na-eme program a so onye ọbụla nọ ebe ahụ na-eche na ihe a bụ ihe mụ na Peace Mass Transit mere mere organize maka politics ma ọ bụ biznes ị- ị- ị na- ị na-agafe ụzọ naghachite azụ biko ị ma dịka otu anyị si na-eme biznes transport i fugo otu ụzọ anyị dị i fugo ama m na nke a doro gị anya maka na ọ ihe ebe biznes gị ofu biznes ị na-eme maka anyị aghọta kịta na o nwere ọtụtụ biznes ị na-eme mana biznes nke anyị ji wee mara gị ọ ihe na-agba n'okporo ụzọ oge ọbụla kedu ihe ị nwere ike ikwu maka ọchịchị e nwere ka m- anyị buna- hapụcha hapụgodo Naịjirịa ọchịchị e nwere na ana Igbo na otu ana Igbo dị maka anyị tachakwa ndị ndị ndị isi obodo ndị nọ n'isi obodo na-achị anyị anyị nwa abịakwa n'ime onwe anyị gwa onwe anyị ezi- eziokwu ọ dị gị ka ndị na-achị anyị achị na ana Igbo ka ha na-emebe ọfụma based on ihe anyị na-afụ bidogodo n'ebe okporo ụzọ dị e wee banyechakwa na ihe ọtụtụ ihe ndị ọzọ e kwesịrị ịdị na-eme Em, eh, ị ma oge es- oge ị sị ka bịa. aghọtaghị ka ihe ị chọ ka m kwuo maka ya nke ị sị na ị chọ im- im- im- ị chọ ka m mee interview amarọ m onye ị bụ mana oge ahụ nụrụ E- Ọ na-ekwu exactly na ị gụ akwụkwọ na Nsụka Hmm? and ndị ndị gụ akwụkwọ na Nsụka pas ndị gụ akwụkwọ na Nsụka pas tụrụ m ihe ha ebuka and eh, ị sụrụ Igbo wee kwuo na ị na-epromoti ihe gbasara ndị Igbo na Kanada ọ nya me m ji kweta ee mana ọ bụ na ịjụ m ọ bụ na ịgwa m sị m na ị ga-ajụ maka ị ga-ajụ m ihe gbasara politiks ma ka m assess ndị na-achị akarọ m ikweta m intaviu a ee maka na achọrọ m ka m were ọchịchị sọrọ ndị ndị na-achị maka na ihe etu esi achị anyị bụ etu ndị be anyị si wee chọọ ka a na-achị ha situechi etu ha chịba ha you know ee ka m mewe nke m mara anya kwue nke m mara anya maka na ndị be anyị ọ ka m sị na- na ada achịta ọfụma mana ndị a na-achị na-akụ aka ndị na-achị ndị a na-achị na-akụrụ na-achị aka mana agụụ na-egbu ha enwero sekuriti anyị na-akụrụ ndị na-achị aka a na-egbu ndị mmadụ ebe ọbụla naijiria niile anyị na-akụrụ ndị na-achị achị aka agụụ na-agụ ndị mmadụ anyị na-akụrụ na-achị achị aka

three major devaluations within 10 years. I see from 150 naira lose it to 450. And I go aka. I go and I go mmadụ okay naira lose from 150 to 470. Inflation no inflation nọ na 12.8 percent kịta na Nigeria. mana salari ndị mmadụ ka ekwu nwere maka ndị na-akwụ salari hapụgodu nke biznes ndị biznes biznes ada ekwuzi okwu biznes ndị na ndị a na-akwụ ụgwọ ọnwa how many percent ka salari ha mee increase ka e mere increase salari ha ị na- ị na-ajụ m maka transport ebee ka m ga-ebido ya ekwube 10 years ago taya anyị ji azụ moto bụrụ 13,000 naira

ego one ka a tinye n'ego moto a ga-eji wee na-amaneji wee na- wee na-eme ihe anyị na-aya bụ double taxation bad road ya ka anyị na-aya insecurity ndị mmadụ banye moto a pụta kwụsị ha n'ụzọ a chụtuo unu na moto nakọsịa ndị mmadụ ego oge ụfọdụ e rape ụmụ nwaanyị a na-aya kidnapping a na-aya armed robbery the roads are not safe obodo kwuba okwu obodo okwu bad road ga na-ekwu na ihe bad road ebe bad road kacha mkpa na ndị ori abụ ha bịa na ha bad road ha kwụrụ ebe ahụ moto gbanata breki si n'ime ọhịa pụta oge ụfọdụ akụpe egbe gbaba moto na mo- mo- moto ndị pasịnja nọ n'ime moto innocent people na-eme ya ama akụpe egbe gbaba ha so ebe ka m ga-ebido kee nke m ga-ekwu maka ya so sir rapụ m anyị bụ ndị nọ na biznes onye chukwu sị na ọ ga-asọ ya mma ka sọvaiva ya sọvaiva na m gwa gị eziokwu hmm. ya ya ya o nyekwa nsogbu o adị m ekwuzi okwu ndị na-eme transpọt onye ọbụla sị gị na ọ na-eme transpọt naijiria ee eh, ị hụ onye ahụ sị ya ndo onye ọbụla na-eme road transport na Naịjirịa ị hụ ya sị ya ndo maka ihe niile anyị ji anya moto ihe niile anyị ji arụ moto more than 95 percent bụ imported sọsọ ihe eji eme dị na transport na-adịrọ imported bụ water mmiri a na-agbanye na radiator and ikuku a na-apọmpụ na taya everything bụ imported except driver water and air a na-apọmpụ na taya ihe ihe atọ a ihe na-abụrọ imported

Air for tire and driver. Ihe abịa ha very important. Ihe atọ. So tell me how you can survive na this, this kind of environment. Na-ekwu okwu ụzọ. E kwuo ihe ka ụzọ nke ka ụzọ ka nke ka njọ ka erika. So a sị m kwuo maka gọọmenti kee ebe m ga-ebido kwuo maka gọọmenti. Kedụ ebe m ga-ebido? ebe m ga-ebido bụ na anyị nwa bụ ndị na-achị achị ihe gọọmenti na-emebe anyị nwa dunyere ha mebe because onye onye onye bata kịta na ya chọọ ịzọ election ndị mmadụ asị nya weta ego ọ bụrụ na i weta ego ama m atụrụ gị vote ọ bụrụ na i jihọ ego ị na-ekwu na ị chọ ịzọ election a sị na ị dịrọ serious ị nụ na onye na-azọ election adịrọ serious bụ na ọ dị eke ego exactly ị nụ na mmadụ pụta election a sị gị na onye adịrọ serious dịkwa serious na ị dịrọ were na-abụ ị bịa ịgwa ha na ị chọ election ị chọ ka e nyere gị aka i bu i buru mmanya ọ na i bu only one carton instead of ibu truck truck bute mmanya o ruo mbọsị election si na na bibie na-eke 5000 ị na-eke 500 na a sị gị rapụ onye a ọ ndị aka iso isi ndị iso achịtara ọkụ so so onye ama i- from that day a na-enye gị ego ama ị mago na a na-azụ gị azụ so onye ahụ winizie o jirọ gị ụgwọ so ndị ama na-achị ejirọ anyị ụgwọ maka ha akwụgo anyị ụgwọ ya a narago ha ego wee tinye ha ebe ahụ we sold our right we sold our right to complain we are anyị enwerọ moral justification to talk about ndị na-achị achị the day we stop collecting money from them we are qualified to ask questions is the day we are qualified to complain the day we begin to uh, to support people

n'obodo oyibo ebe anyị nọ kịta bụ ndị kwesịrị na bụ ama na ụdị ọchịchị a bụ ndị bụchago director na ministry permanent secretary kwa ha enwego experience ha ahụgo ụzọ na ọ bụzị ego ego ka ego ka ha rụọ nọ ka ha na-achọ Mm-mm. Mm-mm. ụfọdụ azụsịa ụmụ ha na school ha enweta experience ha wee bịa rụrụ obodo ọrụ mana iwusa obere ụlọ ọ nụ obere nwaanyị wee tinye ihe izo na-eche bụ esi gbaa ana n'Enugu wee rụọ ụlọ gbaa ana n'Oji River rụọ ụlọ n'Oji ọ bụ na onye Oji ihe ọzọ eche bụ si nwaanyị somebody bata na gọọmenti
ndị be anyị
Hello, hello. Ehe, ehe, ị ka nọ, yes. Somebody bata na gọọmenti like ndị kansụl ka m bidoro ebe ahụ. Arapụ m o. Chere, mba, ị ma- ị chere, ị- ị ma na- ị ma na onye ahụ mee ihe mere na m ada akọwara mmadụ ihe niile maka program a kwesịrị ịbụ real so onye mana m agwaghị gị mana ị fụ na ụdịrị mmadụ ị bụ o nwere ihe i kwu sị na one life ka ị na-ebi that is just that simple life so otu anyị si ekwu ya bụ otu ọ dị ada akpa mmadụ aka you have to be ready in season and out of season so otu anyị si ekwu ya bụ otu ọ dị na iwe ewena gị na m agwaghị na m ga-ajụ gị ụdịrị ihe a mana ị fụ na ihe anyị na-ekwu make sense somebody bata bata na bata na gọọmenti the first

so ka ihe onye ha mee ihe a bụ settlement ka e ji wee mee onye ahụ ọ bụrọ akpọtara ka ọ rụọ obodo ọrụ akpọtara ya ka ọ rụọ obodo ọrụ Ezi- maka kee ihe ọ na-arụ onye na-achịnụrọ mmadụ 5 mmadụ 10 apụta e mee ya lokal gọọmenti chairman ọ na-akpọzi akpọzi mitin ndị igwe Os- ọnọziere dị a azọ ya na supervise azọ ya na eh, eh, em, azọ ya na ndị igwe ndị igwe nọzi ya akpọzi n'okpuru
ndị igwe nọzi ya n'okpuru Ọ igwe na-achịzi ọ bụcha ndị former igwe. permanent secretary. ọ na-achịzi ndị igwe onye achị- onye achịnụrọ mmadụ mmadụ 5 anywhere in the world Hey. ọ chịwazie ndị igwe overnight gwazie ụdị nkata ọ ga na-akpa kedu ụdị advice ọ ga na-eweta biko kwenu nụ hafụkwa m biko nụ ee Ọ- ke- ọ- kedu ụdị kedu ụdị ụdị ụdị obodo anyị nọ n'ihe nke a? ee a na-atinye mmadụ n'ọkwa ekwesịrị iche kedu ụdị ọrụ onye a ga- na ga-arụ n'ebe a- ọkwa a na-atinye kedu ndị ndị a ga na-abịakwute kedu ihe ọ ga na-agwa ha the moment anyị bidoro rụba ọrụ nyewe apọ- nyewe appointment on merit the better for this country anything outside that ihe anyị ga na-eme bụ rat race from pillar to post from pillar to post every year we keep beginning obi nke anyị ọ ga-abụzikwa a man every year obi is a boy Obi is a boy, every year obi is a obi is a a ga-atọrọ obi a ga-atọrọ boy Eh? so in term ịbịa ihe gbasara politics oge m chọrọ ime politics nke a agago chineke na-enyere aka nye m ụzọ ebe m ga-esi ebe ụzọ m si kịta akara m mma maka ihe m na-eme kịta ọ bụrụ na m na-eme ọ bụrụ na m jecha politiks oge m chọ ije politiks wee pụta mebe ya ndị mmadụ aka eche na m buuru ego gọọmenti ọ nya ka m ji wee na-asị Aka na si ọ ka- maazị nke ka mkpa ọ nya ka m ji sị na ọ dị ka nke Eh, ahụ mba, ị na-eme kịta ka m mma
chineke na-ewere gị aka ya mere o- mere onwe ya aha ịma na ịna- ịma na ịma ọ nya ma ihe na- ihe ọbụla na-eme asị chukwu may your may your will be done in, in my life ọ bụrụ na m bara politiks oge m chọ ịba politiks gwa m ihe m- ihe m aka na-akọ kịta ihe mụ na mmadụ aka na-eje kịta ọ ka ụmụ ihe ọbụla ihe a na-eme kịta na-eme ya ndị mmadụ asị ee na ọkwa ọ ga-abụgo oge ego o butere oge ọ bụ chairman ee ọ ga-abụgo ego o butere oge ọ bụ senetọ ee ọ ga-abụgo ego ego o butere oge ọ bụ gọvanọ na o nwere onye ga-ekwete n'ụwa na m ga-emelie mana ha nọkwa na-ahụ na m na-eme biznes over thirty something years o mana ha ga na-eche na thirty something years ahụ na ego m- ha na-ahụ ihe na-eme Am- mana anyị mụgo doubt the human being human being.

ihe ị ma na eh, ọnọdụ anyị ebe a na ọ na- ọ na-atọgbu m atọgbu ah, ndị ọtụtụ ndị ndị na-enenekwanụ ihe anyị na-eme ọ na-atọgbu ha atọgbu anyị ga mm, anyị ga anyị ga-agwatụ ndị na-asụ oyibo eh, okwu mana anyị ga-emechi nke anụwa anyị na-eme kịta eh, zutu ike ihe dịka 5 minutes wee nachitezi azụ wee gwatụ na anyị ama anọte aka na nke ahụ ka anyị kọwatụrụ ndị na-asụ oyibo ihe niile a i kwu biko ekene m gị na n'otu i si wee nwee ike ịkọwara anyị ihe bụ ihe na-eme ndị anyị nwa bụ ndị Igbo ọ nọ ọnọdụ ihe a i nyere anyị bụ lekchọ and eh, ị ga-enebanye anya n'okwu ahụ m gwara gị ị ga-etinye ị ga-ekpokọta ihe niile a etinye ọ bụrụ kọs E- ejije adịkwa m serious o ịchọ emecha ya kpaa ya a ga-eme ya ọ bụrụ Yeah, yeah, course University anyị na-arụ bụ eh, an entrepreneurship university. yes yes Our target bụ na ihe ihe ọbụla ị gụrụ na university anyị, ịgụcha ya pụta ị ga-abụ an entrepreneur. yes Maka nke ahụ nke m adị m eje ayọta mmadụ ayọta ka ọ bịa gwa m nke ga-esi mee nke ahụ. eziokwu. Onye gụ- ịpụta gụọ medicine na skuul anyị pụta, ị ga-abụ an entrepreneur. Ehe. Kedu

It can Ọ bụrụ na help you. university Ọ bụrụ na anyị area ị nọ. mgbe ọbụla yunivasiti a bido aga m a- ọ ga-amasị m ịbịa bịa tinye aka n'ụzọ ọbụla m nwere ike kuzie ka m gwa gị ihe ihe m bubu n'uche ya mere m ji wee dị interested na yunivasiti anyị na-ekwu agụchara m architecture n'Enugu campus ihe niile anyị nọ na architecture ihe nyere m aka bụ na m na-adị eje na-arụ ọrụ na site na-aghọta ihe a na-ekwu mana mana ndị niile mụ na ha gụchaa na yunivasiti after six years to do masters ị pụta na site ịrụ ọrụ nwatakịrị na-emix concrete na-asav mason sị gị ọga ee eh, kedu mixture a ga-eyuz i newe ya n'anya after masters degree ị pụta na site ị maghọdị ị maghọ eh, eh, eh, how many bag of cement na because ihe ị gụrụ na university bụ um, liters how many liters area kilogram mana ị pụtazie ebe a na-arụdị ụlọ ị ma na anyị nọ na-eyuz a na-egosi anyị blọk a sị anyị 225 blọk by 150 blọk ya ka anyị gụgide wee gụchaa 6 years ị pụtazịa na site ịrụ ọrụ ihe ị ga-ahụ bụ ọga a ga na-eyuz 9 inches ka a na-eyuz 6 inches sị ha 6 inches na 9 inches so na achọ am- achọọ m nke ọ ga-abụ from year one onye na-agụ architecture anyị vute blọk sị ya dị anyị nekwe ihe e ji arụ ụlọ na naijiria ihe a bụ blọk nke a bụ 6 inches nke a bụ 9 inches 225 a na-agwa gị ihe ọ mean bụ 9 inches nekwe a na-asị gị mixie 2 liter of water na 3 li- hapụkwa nke ahụ ị gụchaa ya nekwe ihe a na-eme na site ihe a na-eme na site wụ 1 bucket to one bag of cement na three shovel of sand onye ahụ mụọ ya otu ahụ by the time onye ahụ ga-apụta na yunivesiti ọ mara nke a na-akọ mmadụ ga-agụcha injinia pụta mekanikal injinia mekanik na ibi i vuru moto gị nwa bụ mekanikal injinia masters degree na mekanikal injinia moto gị kwụsị ị kpọọ mekanik ọ bịa startara gị moto that's a useless education now.
ihe menụ bụ na eh, theory dị iche na pra na practical ọ bụrụ na a matchia theory na practical ọ ga-enyere anyị aka so ebe education na-aga kịta education na ebe education n'ụwa niile na-aga kịta bụ na practical experience so that, that one year internship a na-ejebe you know ma ndị nọ na health science o ma ndị nọ na na engineering o ma ndị nọ na kọọsụ ọzọ dị iche iche everybody needed ya ma ndị nọ na art ma ndị nọ na social ha ncha needed ya because you have to go and have world view ga-eji eme practical experience of ihe na-eme n'ụwa ọ ya mere n'obodo oyibo ị gụchaa akwụkwọ bifọ e nye gị admishọn ka i je mee MBA ha chọrọ ka i je rụgodo ọrụ na ị batazịa ime MBA ka o nwee problem i bu n'uche ị na-asị ka ya bịa ka ya sọlva ka ya mata ka sọlv problem a

biko ndị be anyị anyị na-ekene unu anyị na-ekene unu otu si wee nwee ike ịnọnyere anyị na ngalaba nke anụwa anyị mee anyị ga anyị na-ekene eh, eh, chief dr madụka onyishi otu o si wee bịa kụziere anyị eh, oke ihe mmụta ọ kụziere anyị ọ bụghị obere ihe ọ bụghịdị otu a ka m chee na ihe a kara ịga ma ana m ekene chineke na ọ gara otu ahụ ebe a ka anyị ga-abịa na njedebe na na eh, na nkata anyị na eh, chief em, eh, madụka onyishi kpa Em, chief a- aga m ekene gị otu anyị si ekenekwa mmadụ na ị ma na m ekenerọ gị oge anyị bidoro ihe a Eh, mụwa bụ nnabụenyi ka a na-akpọ m Ya, ị ga-analụ m ịtọ Yes. ọnwa nsụka Eh, mm. anapụ m ya nụ. ọnwa Dezie. nsụka

ndị be anyị unu afụgonụ otu o si wee gaa eh, na nkata mụ na chief eh, dr maduka onyishi kpara ebe na ị maara ihe emechaa ị ga-aga gaa kpọghachikwa ihe a ihe onyonyo anụwa ihe mmụta anụwa karịrị akarị ụmụ arụrụ ụmụ ihe ụfọdụ o kwuru bụ ihe miri emi mụwa ga-anaghachi je kpọghachi ya azụ ma emechagodo ihe a ka m wee mụtakwuo ngwanụ ka ọ dị o nọwanụ mma anyị ga anyị ga-eje na eh, asụsụ nke bekee na m- m- ngalaba nke bekee ka anyị wee nwee ike ịgbasara ndị ụwa niile maka ọ bụrọ sọsọ ndị igbo kwesịrị ịnụ ihe a na-ekwu anyị ga-eje ebe ahụ ka anyị je gbasara ndị mba ụwa niile ozi a ka ha wee ghọta na anyị nwere mmadụ dịka onye a na n'obodo anyị ka emesịanụ o